A Judy Meg, an mhiste leat a rá dúinn ar dtús cén jab atá agat le Raidió na Life? So mise mar an Oifigeach Forbartha agus Oiliúna le Raidió na Life, tá ana-chuid saghas hataí éagsúil ag baint leis an ról sin, bím ag cur isteach ar maoiniú ón Scéim Fuaim agus Fís ar son an stáisiúin, bím ag déanamh roinnt obair for-rochtana, ag dul amach ag scoileanna agus rudaí mar sin, agus ag forbairt. tograí nua don stáisiún agus rud eile a bhím á dhéanamh ná bím ag déileáil leis aerthonnta. Tá jab ana-shuimiúil agat. An mhiste leat a mhíniú dúinn cad is aerthonnta ann? Is seirbhís digiteach do lucht raidió na Gaeilge é Aerthonnta. Bhíodh sé ann tamaillín ó shin mar chogar Seans go bhfuil gur cuimhin le daoine Cogar, bhí cogar á reáchtáil ag Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge. Anois tá muide ag reáchtáil Aerthonnta so tá ainm nua againn agus branda nua againn agus tá muid maoinithe ag Údarás Craolacháin na hÉireann chun é sin a dhéanamh agus tá muid ag iarraidh tacú le daoine atá ag déanamh cláracha as Gaeilge thart timpeall na tíre ach go háirithe daoine atá ag déanamh cláracha as Gaeilge b'fhéidir i stáisiúin Bhéarla agus gréasán a chruthú dóibh agus ardán a thabhairt dóibh ar an suíomh idirlín nua. Tá sibh ag cur an seirbhís ar fáil do daoine ag obair ar chlár Gaeilge. An bhfuil sé do gach stáisiún timpeall na tíre nó ach amháin na stáisiúin raidió pobail? Ó no tá sé le haghaidh gach stáisiún thar timpeall na tíre. Tá muid ag súil go mbeidh níos mó stáisiún tráchtála agus níos mó stáisiún áitiúla ag ag glacadh páirt agus ag ag déanamh níos mó cláracha Gaeilge. Tá muid ag iarraidh daoine a spreagadh chun tabhairt faoi chláracha Gaeilge nó cláracha dátheangach. Eh tá go leor stáisiúin pobail atá ag tabhairt faoi chláracha Gaeilge agus eh dátheangach faoi láthair agus chomh maith le sin bíonn stá stáisiúin pobail ag roinnt cláracha im bíonn Raidió na Life mar shampla ag roinnt cláracha le stáisiúin pobail eile. Ach ba bhreá linn eh fiú dá mbeadh daoine em a atá ag obair i stáisiúin Bhéarla dá mbeadh siad sásta rud beag níos mó Gaeilge a thabhairt isteach sna cláracha atá ar siúl acu. Tá gluais focal deas againn anois ar an suíomh idirlín nua agus tá súil againn cur leis sin so tá muid ag iarraidh nach mbeadh aon faitíos ar éinne nach bhfuil Gaeilge líofa líofa acu gur féidir an Ghaeilge a thabhairt isteach. agus de réir an dlí, Acht Craolacháin éigin, caithfear gach stáisiún Béarla in Éirinn, raidió Béarla, clár Gaeilge seachtainiúil ar a laghad a bheith acu, nach gcaithfear? Nílim róchinnte faoin reachtaíocht chun an fhírinne a rá. Ceapaim go mbraitheann sé ar an saghas ceadúnas atá ag an stáisiún féin. Ach cinnte, ba bhreá linne, ar aon nós, a fheiscint go bhfuil níos mó Gaeilge ar ar na haerthonnta mar mar a déarfá. Tá roinnt taighde déanta ag an Dr John Walsh mar shampla le déanaí le Rosemary Day agus chonaiceadar go raibh laghdú ar líon na gcláracha Gaeilge agus tá sin feicthe againn sa taighde atá déanta againn chomh maith agus ba mhaith linn é sin a athrú. Feicim bhur nuashonraí ar Twitter go rialta. Bíonn sibh ag cur eolas amach faoi na cláir raidió Gaeilge timpeall na tíre a bhfuil ar tí craoladh gach lá. Téann a lán tweetanna amach ó chuntas Twitter Aerthonnta i rith an lae. An ndéanann tú na nuashonraí seo go pearsanta? Deinim uaireanta bíonn orainn úsáid a bhaint as as córas ar nós Hootsuite os rud é nach mbím san oifig go lár na hoíche agus go bhfuil cuid de na cláracha ag dul amach ag an deireadh seachtaine nó i rith na hoíche. Ach chomh maith leis sin, bíonn muid ag iarraidh cur leis na tweeteanna sin agus nuacht reatha, rudaí a thiteann amach i rith an lae a bhaineann le saol na Gaeilge, aon rud a bheadh úsáideach do dhaoine atá ag obair sa raidió nó atá spéis acu i saol na Gaeilge agus. Tá muid ag iarraidh saghas an nuacht sin a chur amach chomh maith. Beidh sé i bhfad níos éascaí dúinn anois tacú le daoine níos mó os rud é go bhfuil an suíomh idirlín againn mar mar phointe eolais lárnach. An féidir níos mó eolas a thabhairt dúinn faoin suíomh gréasáin? Bhuel tá tá sé simplí le le húsáid tá muid an-sásta leis anois agus beidh muid ag cur leis. Is Rónán Ó Dochartaigh a bhí i bhfeighil an dearadh agus gach rud agus rinne sé an-chuid obair. Ceann de na codanna den suíomh ná go bhfuil áit ann do na craoltóirí agus tá próifíl do gach craoltóir agus tá muid ag iarraidh cur leis sin dár ndóigh. Agus is saghas ardán é sin do na craoltóirí atá ag déanamh cláracha Gaeilge nó cláracha go dátheangach. Chomh maith leis sin tá sceideal reatha de na cláracha Gaeilge atá á craoladh thar timpeall na tíre. Athraíonn an sceideal seo go rialta so caithfidh muid bheith i gcónaí ag coinneáil súil amach agus ag dul i dteagmháil leis na stáisiúin má tá aon athruithe. Chomh maith leis sin tá eolas ar. ar nuacht saghas scéalta nuachta móra a bhaineann leis an raidió nó a bheadh spéisiúil do chraoltóirí. Tá an cluaisfhocail mar a dúirt mé agus chomh maith leis sin tá muid ag iarraidh agallaimh rialta a dhéanamh le craoltóir i stáisiún tráchtála áitiúil nó pobail atá ag obair ar chlár Gaeilge agus ag labhairt faoi na dúshlán agus b'fhéidir na rudaí gur gur maith leo faoi agus ag tabhairt roinnt comhairle do dhaoine eile agus tá súil againn go mbeidh sé sin spreagúil do dhaoine atá ag smaoineamh faoi b'fhéidir clár Gaeilge a dhéanamh nó níos mó Gaeilge a thabhairt isteach sa gclár. Cad a mholfá do Ghaeilgeoirí atá ag éisteacht linn inniu agus a bhfuil suim acu sa raidió trí mheán na Gaeilge? Bhuel, ceapaim go bhfuil deiseanna ann do dhaoine chun clár Gaeilge a dhéanamh. Tá, dar ndóigh, roinnt stáisiún pobail a bhíonn ag feidhmiú as Gaeilge an t-am ar fad, dar ndóigh, Raidió na Life, Raidió na dTreabh, ó thuaidh tá Raidió Fáilte agus ó thaobh stáisiún pobail de em, bíonn, bíonn siad ag iarraidh i gcónaí daoine eh nua a theacht isteach agus is féidir, is áit an-mhaith í eh chun, chun taithí a fháil. Eh tá stáisiúin pobail eile thar timpeall na tíre agus tá siad ag lorg láithreoirí chomh maith. Em, agus chomh maith leis sin just mholfainn, taithí a fháil agus triail a bhaint as. Tá deiseanna ann chun triail a bhaint as agus más féidir le Aerthonnta tacú le sin tá muid lán sásta. Ok sin go hiontach Judy-Meg bhíos ag breathnú ar an suíomh gréasáin inné agus tá sé go hiontach you know. An féidir leat na sonraí teagmhála a thabhairt amach do Aerthonnta? sin, is féidir ríomhphost a sheoladh chuig eolas ag aerthonnta ponc ie. Is féidir, dar ndóigh, glaoch orainn ag Raidió na Life 01 66 1 6 3 3 3 so is féidir dul i dteagmháil linn go héasca, ceapaim. Tá an suíomh ag aerthonnta ponc ie, A E R T H O N N T A ponc ie. Agus tá an leathanach Twitter agaibh freisin. Sin é, tá muid ar Twitter agus tá muid ar Facebook chomh maith, so má tá éinne ag iarraidh muid a leanúint ar Twitter nó like a thabhairt dúinn ar Facebook bheadh muid an-buíoch. Ok Judy-Meg, bhí sé deas caint leat arís, go raibh míle maith agat. Fáilte romhat.